landireni omvera nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku mastudio azinayi ndabweranso ndi evangelist yankho malizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chilombo kuti kodi nkhani zimenezi buku lopatulika baibulo likuti bwanji dzina langa ndi john mulimbika bwanji evangelist yankho malizani apitirize pomwe adalekeza paja
yehova mulungu wakumwamba alemekezeke chifukwa cha tsiku linanso labwino limene watipatsa tikupitiriza uthenga wabwino pa mutu wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo ndikuwerenga nanu chivumbulutso chapter 1 verse 17 mpaka na 19 ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati usaope ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyoyo ndipo ndinali wakufa ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi hade chifukwa chake Lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo. M'bale wanga, zindikira kuti Yesu Khristu adaonekera kwa Yohane pa chisumbu cha Patimo. Adamutsimikizira kuti Yesu ndi wamoyo ndi zoona adali wakufa koma tsopano ndi wamoyo. Ndipo Yesuyo ndi woyamba ndi wotsiriza. Komanso iyeyo akuti adzakhalapo ku nthawi za nthawi. kusonyeza kuti kutsogolo kwa moyo uno kuseri kwa covid-19 yesu ndi wamoyo haleluya nanga komanso akumufotokozera kuti iwe yohane talemba zimene unaziona zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka kutsogoloko m'bale wanga zonse zakutsogolo kwa covid-19 zimene zili kuseri kwake zonse zokhudza moyo uno umene covid-19 amayamba yohane adazilemba kale mulungu adamuonetsa nzosabisika nde ndikuwerenga nawenso miyambo chapter 28 verse 9 iye wopewetsa khutu lake kuti asamve chilamulo ngakhale pemphero lake limnyasa yehova mulungu wakumwamba akunena kuti amene angapewetse khutu lake kuti asamve chilamulo cha mulungu wakumwamba akuti ngakhale azipemphera mulungu zimenezo zimamunyasa pemphero lake limamunyasa ndiye m'bale wanga usalole kuti khutu lako lipewetse ku uthenga uwu chifukwa mulungu wakumwamba wamphamvu zonse ali nawo uthenga ofunikira ku moyo uno nthawi ya kumapeto nde takumbukira phunziro lapita tsopano tidaona chilombo chotuluka mnyanja kuchokera chivumbulutso chapter 13 verse 1 mpaka na 10 Tidapeza kuti chilombo chotuluka m'nyanja, nyanjamo kuimirira kuti khwimbi la anthu kapena kuti mafuko. Nde chilombo ndi ufumu. Tidapeza kuti chilombo chimenechi ndi ufumu wa Rome wa chipembedzo. Amakutenga makhalidwe onse a maufumu ena onse. Koma lero tikuona pa Chivumbulutso chapter 13 yemweyo verse 11 chilombo chinanso. Ndikuwerenga vesi 11, Ndipo ndinaona chilombo china chilikutuluka pansi, ndipo chinali nazo nyanga ziwiri ngati za mwana wa nkhosa, ndipo chinalankhula ngati chinjoka. Mu vesi ili, m'bale wanga, muli mfundo zingapo. Mfundo yoyamba, chilombo. Chilombocho ndi ufumu. Mfundo yachiwiri, pansi, mu Chingerezi adalemba kuti earth, kutanthauza kuti malo amene palibe zochitika zambiri, pamene anthu alipo ochepa. mfundo ina akuti chilombocho chidali ndi nyanga ziwiri nyangazo paja kuyimirira maulamuliro ndi nyangazo si nyanga wamba ayi akuti ngati mwana wankhosa mwana wankhosa m'bale wanga ukumudziwa kuti ndi yesu khristu chifukwa chani yohane chapter 1 verse 29 yohane akubatiza anthu yohane mbatizi mawa wake adamuona yesu akubwera poteropo ndi adafuula mawu taona mwana wankhosa wa mulungu amene achotsa tchimo la dziko lapansi yesu khristu ndi mwana wa nkhosa ndi ufumu uwu uli ndi zizindikiritso zotithangatira ife kuzindikira kuti ufumu umenewu ndi ufumu wake uti 1 ukutuluka pamene palibe pa anthu ambiri 2 uli ndi makhalidwe achikhristu choncho ofanana ndi yesu 3 ukulankhula ngati chinjoka akuti ndipo chinalankhula ngati chinjoka ndiye ukudziwa bwino m'bale wanga tinaona m'maphunziro ambiri kuti chinjoka kuyimirira satana ndiye tiona kuti ufumu umenewu ndi ufumu uti nanga zikutheka bwanji kuti ufumu uoneka ndi makhalidwe a yesu nthawi yomweyonso ukulankhula ngati chinjoka tazindikiranso mfundo ina kuti mu daniel chapter 7 verse 20 tidaona za kanyanga kakang'ono mu ufumu wa rome kokhala ndi maso ngati maso a munthu pakamwa ngati pakamwa pa munthu nyanga imene ija kuimirira ulamuliro wa rome wa chipembedzo nyanga imodzi idaphatikiza makhalidwe ndale ndi chipembedzo ndi chake vesi 25 akuti ndipo idzayesa kusintha nthawi ndi chilamulo nidzalemetsa opatulika a wam'mwambamwamba adazunza anthu olungama adaphatikiza chipembedzo ndi ndale pamene chilombo ichi chikuonetsera kuti chikulekanitsa zinthuzo nyanga ziwirizo ndi maulamuliro awiri opezeka mu ufumu mbali ina za chipembedzo mbali ina za ndale ndiye tiona kuti ufumu pa dziko lapansi umene udatuluka mu nyengo imene mkazi kapena mpingo umasautsika umazunzika mu nthawi ya mdima imene tinaona kale mu zaka 1260 kuyambira mu 538 ad mpaka na mu 1798 mukanyengo kamene kajako anthu amene amazunzika ndi amene adathawa kuthawa chizunzo cha ku rome ndi amene akapanga ufumu uwu tikudziwa bwanji zimenezi chivumbulutso chapter 12 verse 13 mpaka na 15 ndikuwerenga vesi 13 ndipo pamene chinjoka chinaona kuti chinaponyedwa pansi ku dziko chinazunza mkazi amene anabala mwana wa mwamuna kuzunza mkazi uku ndi chilombo chikuzunza kapena kuti n'chinjoka kugwiritsa ntchito ulamuliro wa rome kuzunza mkazi amene ali mpingo wa mulungu wakumwamba kuzunzika kwa anthu oyera mtima ndipo vesi 14 akuti ndipo anapatsa mkazi mapiko mmene amazunzika mkazi mmene mpingo umazunzika mulungu adapereka mphamvu mapiko awiri a chiombankhanga chachikulu kuti akaulukire ku chipululu ku mbuto yake kumene adyetsako nthawi ndi nthawi zi ndi nthawi ndi nusu la nthawi osapenya nkhope ya njoka mu kanyengo kameneka mu nyengo imene tinaona kuti ufumu wa rome udalandira bala la ku imfa pamene berthier adakagwira mfumu ya ku rome ndi kupita nayo ku france kanyengo kamenekoko mulungu adakhala ngati adapereka mpata kuti mkazi athawe akabisale ku chipululu ndikumene adakapeza kadziko kopanda wanthu nakabisala kumeneko mu vesi 15 akuti ndipo inalavula inalavulira mkamwa mwake njokayo potsata mkazi madzi ngati mtsinje kuti akakokoledwe mkazi nawo chinjoka sichidalekere pompo chidayamba kumamusakasakabe mkazi kumene akupita kulavula madzi flood kutulutsa flood kapena ziphunzitso zabodza kugwiritsa ntchito anthu osakhulupirira anthu osapembedza kubweretsabe chisautso kwa mkazi akuthawa kubweretsa ziphunzitso zosiyanasiyana zabodza kuti akasokoneze anthu nde ngati adamulondalonda mkazi mu nthawiyi m'bale wanga uganiza pano sakumulondabe mulungu wakumwamba atithandize nde ndi ufumu umodzi wokha umene ukugwirizana ndi izi ufumu wa america haleluya nanga ufumu wa america ndi wokhawo umene udaonekera mu nyengo imeneyi tikudziwa bwanji ufumu wa america mmene umakhazikitsidwa unasiyanitsa mbali ziwiri ndale pazokha chipembedzo pachokha Ufumu wa America udapereka ufulu wa chipembedzo, munthu amapembedza mmene akufunira. Mwina nditafotokoza mbiri pang'ono. Mu 1776 ndi nthawi imene ufumu wa America udalandira independence yake kuchokera ku Britain. Mu 1787 ndi mmene adakhazikitsa constitution yawo pogwiritsa ntchito malamulo khumi a Mulungu. Ku Senate ya ku America, ku Parliament ya ku America, malamulo khumi a Mulungu alipo. Adachita kuwazokota n'kuwayika pena pake. Mu 1791 adakhazikitsa mfundo za ufulu bill of rights kumpatsa munthu ufulu azipembedza mmene akufunira kumpatsa munthu ufulu wosanyoza nzake kumpatsa munthu ufulu woti wina akasamphinje mapembedzedwe ngati mmene zimachitika ku rome koma mu 1798 ndi mmene adakhazikitsa dziko la america ngati mphamvu yodziwika ku dziko lonse lapansi boma lopanda mfumu boma lopanda utsogoleri wa mpingo kumalamulira ndale komanso chipembedzo ngammene zinali ku rome koma funso nkumati nanga ufumu wotere wopereka ufulu wakupembedzawo zikutheka bwanji ukulankhulanso ngati chinjoka chifukwa vesi 11 ngafotokoza kuti ndipo chilombocho kapena kuti ufumu wa amerikawo udzalankhula ngati chinjoka zikutheka bwanji ndimafuna m'bale wanga uzindikire ichi kunena kuti dziko la america adakhazikisa mfundo mu zolembera zotchedwa johnson amendment mu 1950 mmene adaika mu nkhani za ufulu ndi kulekanitsa kwa chipembedzo ndi ndale komano pa 12 august 2016 ku erie insurance arena donald trump mmene amapanga makampeni adafotokoza mfundo yonena kuti akuti iyeyo adzayesetsa kulumikizanso kawiri ndale ndi chipembedzo koma john kennedy adamuyika pa mpando adanena kuti ndale ndi chipembedzo sizikuyenera kugwirizana mpaka adamupha john kennedy uyitsate nkhani imeneyo m'bale wanga ndiyeno ufumu wa america ndi umene ukugwirizana ndi chilombo ichi ndi chilombo chotuluka pansichi ndi ufumu wa america kulankhula ngati chinjoka omweyonso ngati mwana wa nkhosa tazindikira ichi m'bale wanga mu vesi 12 ndipo chichita ulamuliro wonse wa chilombo choyamba pamaso pake ufumu wa america udzachita ulamuliro wamphamvu pamaso pa ufumu wa rome wa chipembedzo ndipo izi nzosaphonyeka ndi chifukwa chake zidali zophweka kunena kuti mu chaka cha 2015 seneti ya ku america ivomereze kuti olamulira wa rome wa chipembedzo abwere azasonkhanitse mapresident onse ku america mu 2015 msonkhanonso imene ikuchitika pano chimodzimodzinso akhala ali komweko kuonetsera kuti mphamvuzi ndi zoonadi Mbali ina ya vesi 12 akunena kuti, Ndipo chilambiritsa dziko ndi iwo akukhala momwemo chirombo choyamba, chimene bala lake la ku imfa lidapola. Kumbukira pamenepo, pa bala la ku imfapo, Amerika akamapanga mphamvu zake athandizira kuti dziko lapansi lilambire chirombo choyamba. M'bale wanga, moyo uno kumene kukutsalako ndi nkhani ya kupembedza. Kukhazikitsidwa malamulo a nkhani ya kupembedza. Boma litengako mphamvu pakukhazikitsa malamulo a kapembedzedwe. Kusonyeza kuti Buku Lopatulika alisiyaso kumbali mpofunika kusamalitsa. Ukumbukire kuti paja chinjoka amene ali satana amagwiritsa ntchito ulamuliro wa dziko lapansi kufuna kulimbana ndi Mulungu wakumwamba. Ndifake mu vesi 2 tidawerenga kuti chinjoka chidatenga ulamuliro wake, mphamvu zake ndi mpando wake ndikasiya mu ufumu. pa vesi 14 pali mawu awa ndikuwerenga nawo ndipo chisokeretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuzichita pamaso pa chirombo akuti ufumu wa amerika udzapangisa kuti usocheretsa anthu akukhala pa dziko kuwasocheretsa chifukwa cha mphamvu zimene wapatsidwa ndi kunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chirombo chimene chinali nalo bala la- la lupanga ni chinakhalanso ndi moyo akuti amerika adzakakamiza kuti anthu apange fano la chirombo fano la chirombolo adzalipanga motani losema kodi Mm-mm. ku dziko la amerika chifukwa cha ufulu wakupembedza kubwera mgwirizano wa mipingo Chifukwa cha mavuto a COVID-19, anthu aona ngati zofunika anthu kupanga chinthu chimodzi chifukwa nchimene akufuna kuwabweretsa anthu pamodzi kenako agwirizana kuti kuti tithetse mavuto a dziko lapansi matenda amene adza kuyaka kwa moto madera osiyanasiyana zipolowe achina black lives matter ndi zina zambiri agwirizana kuti kwabwino tipange chinthu chimodzi ndi mipingo igwirizana chitsanzo uone donald trump atakhala pa mpando azibusa anakaunjikana kumpempherera kumpetuka mbabano ku white house kula anthu ambiri amipingo pakuchitika kena kake pansi pansi pakepo kamene mwina dziko lapansi silingakaone zofunika mulungu wakumwamba amene yesu amuuza yohane kuti lemba zinthu izi atiululire zinsinsi zimenezi ndipo kuwulula kwina ndi uku m'bale wanga ndimafuna udziwe chinthu ichi kunena kuti dziko lapansi lapanga ndondomeko pa 18 mpaka pa 26 september kuli mkulu wina dzina lake jonathan cahn wayitanitsa chimsonkhano ku america chimsonkhano chachikulu chimene akuchitchula kuti the return akufuna anthu opemphera akasonkhane ku stadium akapemphere kupemphera zimenezi zibweretsa kugwirizanitsa kwa boma ndi mpingo uzimboyang'ana uona zikuchitika ndipo mawu awa udzawakumbukira mulungu sadzachita kanthu pa dziko lapansi osaulula kwa atumiki ake aneneri amosi chapter 3 verse 7 mipingo yakugwa ilumikizana pamodzi ndi kugwirizana kwa mipingoko ndi fano la chirombocho chirombo chimene bala la kuimfa lidapola fano la chirombo romu wachipembedzo fano lake ndikugwirizana kwa mipingo ndipo akagwirizana mipingo verse 15 ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya kutinso fano la chilombo lilankhule akuti adzalipatsa mphamvu fano la chilombo mgwirizano umenewu adzaupatsa mphamvu kuti ulankhule kulankhula kumeneku ndekuti udzanena kuti mavuto amene achulukira pa dziko lapansimu tikuyenera kukhala ndi tsiku limodzi lopemphera tikuyenera kukhala ndi boma limodzi ndiye kugwirizana kwa mpingo ndi boma kudzapangitsa kuti moyo uthine muzochitika kwa amene akusunga malamulo a mulungu wakumwamba tamva chivumbulutso 12 verse 17 ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a mulungu nakhala nawo umboni wa yesu m'bale wanga covid-19 5g ndi zina zonse zikubwera pa dziko lapansi chifukwa chosakasaka anthu amene akusunga malamulo a mulungu ndi kukhala nawo umboni wa yesu kukwiya nawo ngati adakwiya ndi yesu yesu adalankhula kuti ngati ukuyaka mtengo wauwisi kuli bwanji wouma ngati adamuzunza yesu osalakwa yohane mbatizi kulumikizana kwa herodiyasi mkazi wa herodi ndi herodi mkazi wa herodi monga mpingo herodi monga boma kulumikizana kudaphetsa yohane mbatizi eliya wakutisibe kulumikizana kwa yezebeli monga mpingo ndi ahabu monga boma kudapangisa eliya kusowa mtendere mu dziko lapansi m'bale wanga kukhala imfa kutsogoloku kulumikizana kwa boma ndi mpingo kubweretsa imfa kutsogoloku koma mulungu wakumwamba ali ndi chenjezo lalikulu ndifunanso ndiwerenge nanu pa vesi 13 kuti ndipo chichita zizindikiro zazikulu kutinso chitsitse moto uchokere mmwamba nugwe pa dziko pamaso pa anthu aleluya m'bale wanga Mhm. mulungu alemekezeke akuti dziko la amerika monga chirombo chidzapangitsa kuti moto utsike moto umene m'bale wanga kukhala ziphunzitso sizinaonekenso pa dziko lapansi msonkhano tikukamba pa 18 mpaka pa 26 ukachitika kukhalanso misonkhano ina kutsogoloko misonkhano imene ikangochitika kutsogoloku m'bale wanga kuchitika zinthu zozizwa zambiri zoti ngati nkotheka akanyenge ngakhale osankhikawo nchifukwa chake yesu adafotokoza pa mateyu chapter 24 mawu awa m'bale wanga yesu adafotokoza mawu awa pa mateyu chapter 24 umvetsere bwino chifukwa cha nkhani ngati imeneyi dziko la amerika ndi chilombo chotuluka pansi yesu adafotokoza kunena kuti chifukwa akhristu onama adzauka ndi aneneri onama nadzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe hmm. m'bale wanga pofika kuti moto watsika wochokera kumwamba pamenepo ndikudabwa ngati udzayime ngati pano ukukanika kuyima mu covid-19 kodi zimene zikayamba kuchitika udzayima koma yesu ngwachifundo ndipo ndi wokoma mtima koma mulungu wakumwamba ali nafe ndikuwerenga nanu verse 16 17 ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo akuti chilombo ichi ufumu wa amerika pamodzi ndi fano la chilombo choyamba udzachita kuti onse ang'ono akulu achuma osauka afulu akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo m'bale wanga kudzakhala kukakamiza uku ndi kukakamiza uku koma nkhani yolandira chilembachi mulungu adapereka chenjezo chapter 14 chivumbulutso verse 9 mpakana 10 ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chilombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake iyenso adzamwako ku mkwiyo wa mulungu wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wake ndipo adzazunzika ndi moto ndi sufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa m'bale wanga chenjezo la mulungu likunena kuti usalandire lemba la chilombo chenjezo la mulungu likutero kumano mwina nkutheka ena akumaganiza "Ah, kulandira lemba ndi kutani kulandira lemba ndi kutani Mm-mm. usadandaule mulungu wakumwamba sanatibisire zinthu mulungu wakumwamba sadatibisire kanthu ndikuwerenga nawe pa eksodo chapter 13 verse 9 pali mawu awo kuti umvetsetse kuti kulandira lemba pa dzanja lamanja ndi pa mphumi zikutanthauzanji ena amaganiza ngati adzadinda chidindo ndi takudinda Mm-mm. koma umve lemba ili eksodo chapter 13 verse 9 ndipo chizikhala ndi iwe ngati chizindikiro pa dzanja lako Hmm? Chidzikhala ndiwe ngati chizindikiro pa dzanja lako ndi chikumbutso pakati pa maso ako kulingalira kuti chilamulo cha Yehova chikhale mkamwa mwako. Mulungu akunena kuti ukamalingalira chilamulo chake pakuchita ntchito zabwino zimaonetsa kuti uli m'manja mwa Mulungu wakumwamba ndi kulandira chilemba pa mphumi ndi kuvomereza kuti ine ndimvera nawo zimene ulamuliro wa dziko ukufuna kulandira pa dzanja lamanja ndi kuvomereza kuchita ntchitozo mlaliki chapter 9 verse 10 chimene dzanja lako lonse lichipeza kuchichita uchite ndi mphamvu zako zonse pamenepo m'bale wanga zinthu izi nzakwe ndipo nzosangalatsa koma tazindikira ili ndi lemba la chirombo koma mu ezekiel 20 verse 12 mulungu akunena kuti ndiponso ndinawapatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine kuti adziwe kuti ine ndine mulungu wakuwapatula sabata la yehova ndi chizindikiro cha ana a mulungu koma mulungu wakumwamba sasintha mm zosintha zimene zikubwera apazi ndi kukwanitsa daniel chapter 7 verse 25 koma mulungu wakumwamba akulankhula mawu amphamvu kuti iyeyo sasintha ngakhale pang'ono masalimo

kapena kusintha mawu otuluka m'milomo yanga haleluya mulungu akuti sadzayipsa chipangano chake wafotokoza mu ezekiel 20 verse 12 ndiponso nawapatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwo ndi ine ndi mulungu akuti chipangano ichi mulungu sadzachiipsa koma satana mdani wa mulungu m'bale wanga nkhani ndi nkhondo pakati pa khristu ndi satana werenga chapter 12 chivumbulutso nde satana nayenso akukhazikitsa lemba lake limene akunena kuti ndi kuti verse 17 chivumbulutso 13 ndi kuti munthu sangakhoze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombo kumva nkhaniyo chilembo chotchedwa kuti ndi dzina la chirombo hmm? dzina la ufumu koma abale kapena chiwerengero cha dzina lake ndi dzina lake la chirombolo lili ndi chiwerengero chake tikambirana phunzo linalo mbale wanga zindikira zinthu izi kuti moyo uno kumapetoku pali zinthu ziwiri kuti munthu apange chisankho nkhani yakupembedza ndi chisankho kumutsata mulungu wakumwamba ndi malamulo ake kapena kutsata nzeru za anthu maphunziro a anthu maphunziro a ziwanda kufikira tsiku la lero palibe munthu amene walandira lemba la chirombo zikutheka bwanji kufikira kuti dziko la america pamodzi ndi mgwirizano wa mipingo ndi chirombo choyamba chimene bala lake la ku imfa lidapola azafike polengeza nkukhazikitsa zimenezizi koma zili patsogolopa zili pafupi ndimafuna ndikuwerengere mawu awa zosangalatsa kwambiri zimene mfumu ya roma chipembedzo idalankhula posachedwa pompa chifukwa cha nkhani ya covid-19 ndiwerenga mchizungu kuti umvetsetse bwino akufotokoza kuti for example we can create an economy of integral development for the poor tamvani nkhaniyi mfumu ya roma chipembedzo yalankhula kuti akuti ife tikhoza kupanga mchitidwe wa zachuma wogwirizanika bwinobwino chifukwa cha anthu osauka zimenezi adalankhula chifukwa chani adalankhula chifukwa cha mawu awo kunena kuti adafotokozanso mawu awo akuti the pandemic is a crisis akamba za covid kuti the pandemic is a crisis and a crisis does not leave people the same ndefoti akuti mavuto a covid-19 salisiya dziko chimodzimodzi adalankhulaso mawu awa today we have an opportunity to build something different something different akuti uwu ndi mwayi kuti covid imene wabweramu tipange china chake chapaderadera ukudziwa chapadera chimene chitachitikecho ndi ichi ukamawerenga chivumbulutso chapter 17 verse 10 pali mawu awa chapadera chimene chitachitikecho ndi ichi chivumbulutso chapter 17 verse 10 pali mawu awa ndipo ali mafumu asanu ndi awiri asanu adagwa imodzi iliko inayo sinadze ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi nde udziwe chinthu ichi kunena kuti mmene akuti asanu adagwa babulo lidagwa adapita 1 Medo-Persia adagwa adapita 2. Grisi adagwa adapita 3. Roma wachikunja adagwa adapita 4. Roma wachipembedzo adagwa mphamvu yake idachepa 5. Asanu adapita iliko ina hmm? nde kuli nkhani yakupola kwa bala la ku imfa chilombo china chimenecho ndi chilombo chomalizira chimene akufotokoza kuti kumapeto kwa verse 10 chapter 17 kuti pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi o m'bale wanga dziwa kuti covid-19 akubweretsa new world government new world order chilombo chimene akufotokoza mu verse 10 chapter 17 kuti no imodzi iliko inayo sinadze ina sinadzeyo New World Order, One Government. Zimene zingatheke bwanji pachitika zinthu izi. Kugwa kwa chuma pa dziko lapansi. Chuma chikagwa zimene zithandizira kuti apange ndondomeko zompanikiza munthu mu nkhani yakugula ndi kugulitsa. Chitsanzo ndimene Covid wachitikira zitsanzo chabe. Ambiri amaganiza ngati zimene amadinda pa katundu ogula amapanga machini twi mabakodi amaganiza ngati ndi lemba la chilombo. Mm -mm. ena amaganiza ngati ka microchip koyika mu dzanja kaya ndi pakhosi kaya ndi pati akuti kamenekonso ndi lemba la chilombo ayi ena kumaganiza ngati covid kapena vaccine kapena 5g ndi lembalo mm-mm, si zimenezo nkhani yagona apa yalembayi ndi nkhani yakupembedza ndimene yagonapo ndiye ndimafuna m'bale wanga uzindikire zinthu izi kuti masitepe amene atayendedwe panopo tikufotokoza pano kuli misonkhano imene ichitika mu september mu october ndi zimene zachitika maulamuliro amene tikufotokoza apa zimene apanga covid-19 anatseka maiko onse kwatsekatseka kwatsekatseka nde kuti anthu atu- asatutumuke zimene zikuchitika pansi pake zimene apanga ayamba kutsegula maiko pang'ono-pang'ono kutsegula ma airport kutsegula sukulu zosiyanasiyana cholinga kuti anthu tiyambe kuyenda momasuka cholinga akufuna mapresident a dziko lonse lapansi akwere ndege zawo anyamuke apite ku misonkhano imeneyi Chifukwa akanangonyamuka kuli ma lockdown dziko likanadabwa. Kuchenjera kwa kanyanga kakang'ono kumeneko. Kuchenjera kwa chilombo chotuluka pansi. Ndiye tazindikira mfundo izi m'bale wanga mmene tikumaliza tsopano. Kuti kukula kwa technology 5G, Wi-Fi 6, Netflix ndi zina zambiri. Zipolowe zimene zili pa dziko lapansi. Kuyaka kwa moto kumene kuli pa dziko lapansi. COVID-19, kugwa kwa chuma. kukubwera digital currency sitimagwiranso ndalama m'manja mwathu mm -mm. tima microchip toyika m'matupi mwa anthumu kuti mudzikhala identity ya munthu ndi chilichonse zimenezizi zingothandizira kuti akakhazikitsa lamulo limodzi lokuti tsiku lopembedza limodzi boma limodzi ndalama imodzi zimenezizi ndazitchulazi zithandizira kuti adzikwanitsa kuwasakasaka anthu azikangana kuona entertainment amene azipanga control zinthuo kotero kuthawa m'bale wanga sungathawe koma chosangalatsa yesu khristu ndiye mfumu ya umali- ya ulemerero ndi yesu amene ife timamutsatayo yesu wokhulupirikayo m'bale wanga adalankhula mawu amene ukalingalira mwakuya kwabasi zidzakuchitira ubwino ndikuwerenga mmene tikumaliza tsopano maliko chapter 13 Vesi 23 pali mawu awa, koma yang'anirani, onani ndakuwuziranitu zinthu zonse zisanafike. Haleluya! Yesu anamuwuza Yohane kuti lemba izi za masiku otsiriza. Adalemba mu chapter 13 za mafumu awiri, ulamuliro wa Roma wachipembedzo ndi ulamuliro wa Amerika kuti zidzagwirizana. Adalemberatu izi zisanafike kutiwuziratu ife. Mateyu 24 verse 25 palinso mawu awa ama Yesu ngwabwino ama Yesu ameneyi sindidzamusiya ine mateyu 24 verse 24 pali mawu awa chifukwa akhristu onama adzauka ndi aneneri onama nadzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa ndiye umve kumapetoko kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe ndiye Yesu adalankhula kuti onani ndakuuziranitu pasadafike m'bale wanga zonse izi mulungu adatiuziratu zisadafike kuti ifeyo tikhale anthu okonzeka za kudza kwa yesu khristu m'bale wanga yesu akudza pompano kodi wakonzeka kumulandira iye mzimayi wa ku samariya atakumana ndi yesu pa chitsime adalankhula mawu awa pa yohane chapter 4 verse 29 tiyeni mukaone munthu amene anandiuza zinthu zilizonse ndinazichita ameneyo sali khristu nanga ameneyi sali mesiya nanga amalawi anzanga zonse zikuvumbulutsidwa m'malembazi wotiuza ndi yesu amene akuzilankhula yekha pa chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpakana 19 kuti ndinali wamoyo ine ndinali wakufa ine tsopano ndine wamoyo ndine woyamba ndi wotsiriza ndinazo mphamvu pa imfa ndi hade ameneyoyo sali khristu nanga m'bale wanga wachedweranji ndimawerenga bukhu lina lake lotchedwa testimonies nde ndinapeza volume 9 pa page 11 pali mawu awa the agencies of evil are combining their forces and are consolidating they are strengthening for the last great crisis great changes are soon to take place in our world and the final movements will be rapid ones tangomvani m'bale wanga bukhu inalembedwa kalekale testimonies hmm? volume 9 page 11 inalembedwa kalekale akuti otumikira satana achakuipa cha dziko lino akusonkhana kulumikizana pamodzi akupatsana mphamvu kuti kumali kumapeto kwa dziko lino kukhale chisokonekero china chake ma crisis ena ake ndiye akuti zosinthika za dziko lapansi zichitika pa dziko lino lapansi ndipo zikuchitika ndi zimene ukuzonazi ndipo akuti zochitikazi zichitika mothamanga kwabasi ndi chifukwa chake ndimakonda Amosi chapter 3 verse 7 kuti mulungu sadzachita kanthu osakaulula kwa aneneri ake kwa atumiki ake aneneri ndi izi mulandire yesu ndi kumutsata lero popeza masikuwa ndi apita chifukwa cha ubwino wa nthawi kwa lero lino tisiyane pamenepa koma evangelist Yankho Malizani abweranso sabata yamawa kupitiriza omwe alekeza paja kumbukirani kunena kuti mwawi ulipo woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi kapenanso zina simumanazimve

akuyankheni momveka bwinobwino kumbukirani cholinga cha programu ino nchonena kuti inu ndi ine tikumbusane kuchita chilungamo chimene mulungu akufuna tichite zenizeni zimene mulungu amafuna kumbukirani kunena kuti coronavirus alipodi network ya 5g yo ikubweradi komanso lemba la chirombo ndi zilipodi malemba atisimikizira kunena kuti zinthuzo zilipobe koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti mulungu adakalipobe ndipo mphamvu za mulungu zidakalipobe chimene akufuna mulungu nchonena kuti inu ndi ine tipange ubale wabwino pamapeto pake tikakumane ku moyo wosatha ndizothekatu kuti tikakumane ku moyo wosatha yesu khristu mmene amachoka pa dziko lapansi adanena kunena kuti ndikupita kumwamba kukonzerani malo ndipo ku nyumba ya atate wanga malo aliko ambiri zikanakhala kuti sichoncho nkadakuziwisani mmati nkukumbuseni kunena kuti mmene amanena kuti ukoko ku nyumba ya atate wake malo aliko ambiri amatanthauza kunena kuti kulipo kwina kumene malowo ndi ochepa mwina kumeneko adapangira satana ndi tiziwanda take ndiye ngakhale inu mutachulukana kuti tiye ndifuwa tikakhale kumeneko nkwakung'ono basi koma nkwabwino nkonena kuti inu ndi ine tikakumane ku moyo wosatha dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku mastudio azinayi